20,000 kwacha ndipo return ticket ndi 45,000 kwacha katundu wanu yense tumizani pa kwezy courier yachangu amakafika tsiku lomwelo ngati mwatumiza mwamsanga nambala yathu ndi 0886 780 355 tikakambatu za basi kwathu kuno ndiye ndi kwezy basi chifukwa kwezy ndiye basiyo

aa kalatatu inachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani tsopano kuchokera ku nyasalandeko okondeka dodolido
achimwene muli bwanji Ngati muli bwino, ife ayi tikondwera, ifenso kuno tili bwino achimwene. Masiku akupita basi. Masiku amatero kuti amathera kuchitseko. Moyo wathu ukupitirirabe basi. Pang'ono ndi pang'ono, njala imene yatizunza kwambiri kuno mwina mwake posachedwapa tiyamba kulekana nayo. Sizili bwino achimwene. Zinthu zatisokonekera kwambiri moti nthawi inayake tikakhala tokhaso tikumadzimvera chisoni amwene. Kuti koma ifeyo mpakana kufika pamenepa? Mwina mwake ndisanapitirire ndi kalatayi tsiku la lero mundilole ndiyamikire kwambiri omwe aja a Kwezy buses komanso makamaka a Kwezy courier. Panopa njira yokhayo yamakono yotumizira katundu wanu ndiye ndi Kwezy courier basi. Mukhoza kutumiza mpakana kukafika ku Blantyre, ku Lilongwe, ku Mzuzu, ku Mangochi komanso ku Nkhata Bay. ndi yotchipa komanso yachangu kwambiri yokhayo imene imakafika tsiku lomwelo ngati mwatumiza katundu mwachangu ndimatera zoti zafika apa kwathu kuno achimwene timangoyang'anira kumwamba kuti kodi leza akamba chiyani koma moyo wathu pakatipa unafika posautsa kwambiri njala ija achimwene ee idativuta kwambiri simungakhulupirira amwene kuti kwa nthawi yoyamba tinafika mpakana pakudya udzu achimwene ndikudziwa kukamwa kwanu kuli yasa mukudabwa ati kuti koma obwande zimene mukambazo zingakhale zoona inu mpakana kufika pakudya udzu inde achimwene zinafika poopsatu kwambiri kumalimbirana udzu ndi mbalame chifukwa cha njala udzu ukakhwima paja umatulutsa njere zake zija zimene zija ndi zimene timadya achimwene ngati mpunga kupita nazo pamphero nkupera mpakana ndithu kumapanga ufa kenaka bufa bwakebo nkumadya ndi anawa achimwene Matupi athu salinso chimodzimodzi. Mukudziwa inu, thupi lomadya udzu ndi thupi lakudya nsima sizingafanane. Moti pano nkhawa yanga ikumakhala yoti, ndi zomwe tikumadyazi, koma kodi mmimba mwathumu muli bwanji? Muli bwinobwino koma? Zinafika povuta achimwene, kumadya kamodzi ngati a ndende, kuchoka paja pa lonjezano loti tidzadya katatu pa tsiku. ndikudziwa monga mwa nthawi zonse mutinyogodola kuti obwande koma inuyo kumeneko nyanja muli nayo nthaka muli nayo kodi zikuvuta pati i musayiyambe achimwene koma ndinanena kale kuti paja kwathu kuno ndi zija zomafa ndi ludzu mwendo uli m'madzi zilipo zina zake zimene zomadabwitsa kuti koma kodi ifeyo ndiye zimakhala bwanji kwenikweni chifukwa chani sitikufuna kutengerapo phunziro ndi kupanga zinthu zimene zikuyenera kumapangika Dziko lathu achimwene mmene Mulungu adalidalitsira sitikuyenera kumavutika ndi nkhani za njala amwene. Madzi omangoyenda chaka chonse alipo koma ayi ndithu kwathu kuno timadikirabe madzi a mvula basi. Mvula ikavuta timayamba tsopano kutenthedwa, kutuluka thukuta. Mvula yasowa! Ng'amba yachuluka! Kenaka tikadandauladandaula za kuvuta kwa mvula, basitu timapita kukasambira padziwe. Madzi ali ngambwingambwi. panopo machitachita athu akuyenera kukhala aganyavu achimwene zinthu zina zake kuti zisinthe tikuyenera kusiya kupanga zinthu zimene takhala tikupanga mwachizolowezi kwa nthawi ndithu achimwene moyo wa anthu kufika pomadya udzu ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri chabwino ifeyo misinkhu yathuyi tikhoza kupirira chonchobe koma tsopano tawaganizirani achimwene tiwana ting'onoting'ono kodi loko kusukuluko zingayende pa bolodi angaone bwinobwino ndikudziwa takamba zonsezi mukudzifunsanso kuti kodi ndiye ubwande ndiye kuti atsogoleri anuwa akumati bwanji kwenikweni pajatu ndakamba kale kuti atsogoleri athu sakondwa kuti tichite bwinoyi zoyenera kuchita kuti tichite bwino akuzidziwa ndithu achimwene koma nkhani imakhala yoti a akachita bwino ayamba kuchuluka nzeru obwantasawa Kenaka basi ndiye kuti adzayamba kumapanga zawo, ine sadzandionanso kukhala wofunikira m'moyo mwawo. Nchifukwa anthu andale amakonda kutiona tili ovutika kwabasi. Tidziwapempha, basi iwo kumtima mbee! Tidziwagwadira, kuwavinira chitelera. Zimenezi ndi zimene amakonda. Koma zowakumbutsa kuti mabwana, zakudya katatu zijatu zikukanika sizikutheka. Ayi ndithu, iwo amakhalabe alibe nazo ntchito zimenezo. Iwo koma kutanganidwa, kumapakula ndalama ndi Satana. Nkhani yavuta iyi, mwamva inu? Kungotibe anthu ake amwene eda anthu amene zochitika zawo sungazimvetseyi. Zavuta nkhani za Satana chifukwa ndi ife anthu akatangale owopsa kwabasi, katangale opanda naye manyazi. Ndi chifukwa lero lino zikukanika kuti ndiye kufotokoza kwake tidzifotokoza kuti bwanji kwenikweni. Makosana kumtundaku samalapa ayi. zochitika zawo zimakhala zomwezomwezo alipo ena ake ndithu atanganidwa koopsa kusonkhanitsa chuma alibenso nazo ntchito kuti anthu adziti chani alibenso umunthu wina uliwonse bola iwo asonkhanitsa chuma ndipo zawo zikuyenda basi zinanso kaya zanu muziona kuti ziyenda bwanji achimwene satana amene adatikhaulitsira muja kuti apa zathu zonse kumakavina nazo ndombolo kunja kutali ena akefe mzipatala zathu mukusowa mankhwala lero mpakana anthu kufika podya udzu Si minyama imeneyi achimwene? Koma mmene makosana adalumbirira muja kuti panopa pasapezekenso ochita malonda aliwonse ndi satana, kenaka kumadzazungulira kumbali kukamuuza kuti mm, usamvere zimene timanena zija, timangolankhula kuopa anthu akuchikamwa ngati obwantasa akhoza kuchuluka nzeru. Koma aah bwana dziko ndi wathu inde koma ndalama ndi wanu bwana takatengani makobidi ulendo wina wake ndidanenapo kuti izi zoti ayitu satana anathawa ali kunja kutali zimene zija ndi nkhambakamwa chabe satana akafuna kubwera kwathu kuno ku nyasalande amabwera bwinobwino opandanso vuto lina lililonse zija zomati ayitu koma satana anathawa anakabisala mukunamatu inu satana wake utiyo Pafupifupi wina aliyense kuno ali m'khwapa mwake, ndiye chothawiranso ndi chani? Amabwera kwathu kuno. Mukandifunsa kuti obwande ndiye mukuti chiyani? Ndikuuzani kuti nzeru zathu tonse zatha achimwene. Ndiye panopa kukumakhala kuyeserera bodza ili, kenaka nkudzaiwala kuti ii, tanama bodza ili, tikuyenera kuikaponso bodza ilo kuti ligwirizane ndi bodza lija takamba poyamba lija. Kuipa kwa bodza umafunika ndithu ukhale katakwe ukanama zimafunika kuti udzionetsetsa kuti nkhani yako ikumakhala imodzimodzi yomweyomweyo isasinthe ikasinthanso bodza lija limadzakhalano bodza lowonekera olemekezeka anayesera kuti azimitse moto pa nkhani ya satana pobweranso ndi bodza lina a ayitu a sikuti titamulipira satanayo koma timangoyerekeza koma zoti ndalama zatuluka kale musati mudandaule a manyasa ali mkati motinamizamo ndi chikata cha umboni choti ndalama zake satana analandira nkudzatuluka amwene ngozitu basi ndiye kuyeserera ayitu komano apa ndi pakumwa aa, apa ndi pakudya koma bwanji sitimafuna kuchita zinthu molondola nchifukwa chani tikuchulukitsa ukhuluku kupanga zinthu zimene tinati sitidzachita Nkhani ya Satanayi, ngakhale anthu ena ake akuyeserera kuti mwina mwake aziziritse, koma chikumbumtima chidzitsutsa amwene. Kaya ena ake ayeserere bwanji kudyoletsa, koma tapanga zinthu zosakoma, zinthu zombwambwana kwabasi, kupanga zinthu ngati tilibe gazi, kupanga zinthu zosakonda manyasa amene ambiri amapereka misonkho koma misozi ikutsikira m'mimbamo, kumadzifunsa kuti koma kodi inu, misonkho yonseyi ndikulipira ndi ineyo? Misonkho ija ikaperekedwa ndiye basi ena ake kumatapa ndikumalipira anthu ena amene amachita zaumambala kumatenga ndalama zathu za nkhaninkhani ife nkumaombera m'manja nkhani za satanazi achimwene ndithu pangakhalitse maka wina wake adzayankha mulandu sizoona ayi lero mtolankhani ali kwa eni kuthawa dziko lake lomwe chifukwa ena ake odya ndi satana akonzeka kupha wina aliyense olimbana ndi nkhani za satana shemo Kodi nchifukwa chani sitifuna kuchita zabwino? Kuteroko mmene obwande akulankhulanso za satanamu, wina wake chachita kumuimira pakhosi, wakwiya nazo kwambiri. Koma bwande nditampeza ndikhoza kungomkanyanga pakhosi. Ah, za zii zenizeni. Wina wake nsamumve wakamba za Chelsea ya ubwande, ndimuthira chimbama iya, komanso a Chelsea chimwene kumeneku ayi mutidandaulireko eyi ayi eyi ayi eyi yafikatu pa ziwala zenizeni chomvetsa chisoni kwabasi mpira aya si zampiranso Chelsea aya ndendende ndi Luzapulu yamatama koma yosatha mpira ndendende ndi dj dzidzidzi hazenolo imene lero imatha kudzuka mawa 0 peresenti masanje enieni amwene ah. msewu wa kumachinjiri tithokoze amva adindo ayamba kumata zigamba koma ee ayi ayi uwu kufunika kuchotsa amwene nkuyambiranso wani osayiwalatu akumanja paja kumeneku ana akumabadwa ndi kukula osaonako msewu sizoona ayi sizoona mzinda waukulu ngati blantyre ayi ndithu aya life m'bale wanga life ndi nchoncho long live obwande
tata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande kuda kunyasalande